ee ịma na e nwere ofu ihe ọtụtụ ndị mmadụ amaghị gbasara asụsụ Igbo asụsụ Igbo esighị ike asụsụ Igbo ataghị akpụ dịka ndị mmadụ si eche ọ nnọọ ka ha si eche nke ha hmm? maka na uche onye adịghị njọ ihe ndị Igbo ji bụrụ ndị Igbo bụ na ụwa anyị bụ ụwa onye dị kwuo uche ya hmm? onye ọbụla nwere ohere ikwu ihe o bu n'obi ụfọdụ si na asụsụ Igbo esika na asụsụ Igbo tara akpụ karịa asụsụ bekee mana ana m agwa gị eziokwu na akụzigo m ana m akụzi bekee ugbu a akụzigo m asụsụ bekee asụgokwa m asụsụ bekee sụluo ya n'isi sụluo onye ruo ebe o jedebe wee fụ na asụsụ bekee na ọ na-agbagwoju anya mana asụsụ Igbo bụ siriri werere asụsụ Igbo kwụ ọtọ asụsụ Igbo agbagọghị agbagọ asụsụ Igbo kwụ ọtọ ya ịmụta igbo esighị ike ọtụtụ ndị mmadụ si chee ọ nnọọ ume ngana eh, na enweghị mmasị na atinyeghị uchu n'ịmụta igbo ọ bụrụ na i tinye uchu n'ịmụta igbo wee sochie ya azụ na-amụ igbo kwa daa oge na-eteghị aka ị mụta igbo ọfụma ma bụrụ aka ochie bụrụ ọkpọkọbị bụrụ ọka mmụta n'asụsụ igbo igbo atọka igbo bụ ofu asụsụ kara aka asụsụ ochie asụsụ dike ọ bụrụ na ị mụta igbo ọfụma ọkachasị ọ bụrụ na ị ma ka esi atụ inu n'Igbo were inu na-atapịa okwu ee ị fụ na Igbo bụ mmịmị Igbo dị ụsọ nwanne m ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụta Igbo ngwa chere m hmm? maka na mụwa na onwe m kwadoro akwado ịkụziri gị asụsụ Igbo ka ị nwee ike mụta Igbo ọfụma Kwa ụbọchị, aga m na-emepụta ihe onyonyo ya na ihe mmụta na ihe omume na ihe ọmụmụ n'asụsụ Igbo. Ihe mụnwa gbadosiri ụkwụ ike na ya bụ asụsụ Igbo. Hmm? Ịkụziri gị asụsụ Igbo ka ị nwee ike wee mụta Igbo, wee mụta ngalaba ịnọ dị n'asụsụ Igbo, ya bụ ọgụgụ odide ọnụnụ na ọsụsụ maka na ọ bụ ị mụtachaa ngalaba anọ anụnwa dị iche iche n'asụsụ Igbo ị nwee ike wee kwụrụ chịm dịka onye ma asụsụ Igbo ọfụma ịgwa gị eziokwu ọ bụ ihe ihere na onye Igbo amaghị asụ Igbo onye Igbo amaghị akọwa onwe ya n'Igbo ọkachasị na ọ pụta n'ọgbakọ ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ mana nsogbu adịghị maka na ewu ojii anụnwa anyị bido hụ n'ehihie chụwa ya na anyị ga-enweta ya hmm? ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta igbo na ị na-enwe mwute na igbo na-esiri gị ike mana ị chọrọ ịgbanwe ọnọdụ wee mụta igbo chere m anọ m ebe a na-esonye m hmm? na-ekiri ihe omume m na ihe ọmụmụ na ihe onyonyo m ị ga-amụtarịrị igbo n'oge na-eteghị aka ndewo